Ayiwa hakili la an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la ɔ monsieur le maire i bi sanji kɔrɔ wɔsi la i bɛ nin baaraba in bɛɛ la i bɛ boliboli la don o don jango komini bɛ se ka taa ɲɛ mais n y'a ye k'a fɔ eh, maa dɔw bɛ yen ko maa dɔ bɛ furu la maa wɛrɛ ɲɛ b'i la ɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ k'a fɔ ko a ko monsieur le maire bɛ ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'o ye dugukolo ye ko monsieur le maire ka a dɔw ŋanamu dɔw b'a fɔ ko ɛkitɛri bi wolonfila k'o taara cogo dɔ la dɔw b'a fɔ k'u tilan tilan cogo dɔ la k'a ma ɲɛ dɔw b'a la ko cent cinq hectares dɔw b'a la ko cent cinq lots k'o de dira ko fɔ kuma ka ca bon nin bɛɛ ye kumaw ye an bɛ nin kuma ninnu kɔrɔfɔ ninnu mɛn donc an ko n'an sera mɛri yɛrɛ ma an na monsieur le maire yɛrɛ ɲininka monsieur le maire kuma ninnu ye tiɲɛ ye wa a ko bɛ cogo di bon ɛɛ Pléa hali bi an b'i fo ɛɛ vraiment i ka ɲininkali diyara n ye min ye mɔti dugukolo ko mɔti dɔrɔn tɛ sisan diɲɛ yɛrɛ labɔra ni dugukolo ko ye quoi mɔti yɛrɛ mɔti tɛ dɛ mali yɛrɛ bɛɛ dugukolo ko si tɛ nɛgɛ bɔ n'a bɛɛ ni dugukolo fɔra dɔrɔn a bɛ na ni fɛn wɛrɛ de jira quoi Pléa dugukolo kuma man ɲi dɛ parce que a bɛ na jama a bɛ jamana ci dugukolo n'a tilacogo ma ɲɛ a bɛ kɛ fitinɛ ye jamana kɔnɔ dugukolo n'a ma taa sira ɲɛnama fɛ a bɛ kɔlɔlɔ se maa caman ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu wuli parce que n'i ye mali jateminɛ bi mali ka problème yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ jubaju yɛrɛ bɔra dugukoloko la n'o ye forokɛlaw ni eh, tiɲɛkokɛlaw ye dugukolo la eh, donc ni a fɔra ko bi ko mankan bɛ eh, mopti n'o ye dugukolo ko ye ko mɛri ye dugukolo ɲagami donc n b'a fɔ effectivement an bɛ se ka min fɔ o la dɔrɔn an b'a fɔ ko eh, muso dɔw tun bɛ yen mopti coopérative dɛmɛso donc olu ye an an ka musokɔrɔbaw ye u ye jardin baara kɛ ka ca ni san mugan ni kɔ ye donc o jardin baara kɔnɔna na u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'o ye tubabu dɔw y'u dɛmɛ eh, première dame lɔbɔ fana y'u dɛmɛ ka se ka baara caman kɛ jardin kɔnɔna na musokɔrɔba ninnu dɔw bɛ san bi wɔɔrɔ bi dɔw bɛ san bi wolonwula dɔw bɛ san bi seegin bi musokɔrɔba ninnu minnu bɛ yen tun bɛ jardin kɔnɔ u ye san saba kɛ u boliboli la ko mɛri a ka d'an ye an ka dugukolo bɛ yen an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ɲini an ye ka se ka morceler n y'a jɔ n ko bon n ko dugukolo kɛli vraiment a baara kuma ka ca vraiment a ka di ne ye nin fɛn ninnu ne tɛ nin dɔn kosɛbɛ ka nin to yen u y'a u y'a jira k'a fɔ ko a tun ka di olu kɔni ne de k'a kɛ parce que mɔgɔ minnu bɔra yen olu ma danaya olu kan olu ɲɛ b'a la ne de bɛ se k'a kɛ olu ye ne ko bon n ko nin baara fɛn sugu mɔgɔ caman fɛ a kuma ka ca mais min don aw bɛ taa papiyew labɛn minnu b'aw yamaruya min bɛ ne fana yamaruya ne ka bolo don aw ka papiye kɔrɔ donc u ka taa acte notarié kɛ acte notarié in kɔnɔna na u k'a jira k'a jira k'a fɔ baara min na kɛ ne fɛ wa an k'a jateminɛ a bɛ kɛ ne fɛ ni condition min an k'olu fana fɔ pour que baara bɛ se ka kɛ ɛ player n'i bɛ dugukolo kɛ musakaw de b'a la o musaka minnu b'a la ninnu il faut que a k'olu bɛɛ jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o musaka jateminɛ ko la o bɛɛ sɛbɛnna an ka contrat kɔnɔ n'o contrat de bail min kɛra olu ni contrat de je veux dire contrat o ye o ye acte notaire min kɛ u ni notaire fɛ yen o contrat kɔnɔna contrat mun de fɔ kɔntara y'a jira k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw ye mɔgɔ bi saba ni saba ye o ye min sɛbɛn o mɔgɔ bi saba ni saba nin olu tɔgɔ de bɛ lisi la u bɛɛ y'a siɲɛ k'a jira k'a fɔ u jɛra ni baara kɛli ye o kɔntara in kɔnɔna na tuguni u y'a jira k'a fɔ baara kɛli la mɔgɔ bi saba ni saba in de ka kan ni dugukolo ye o mɔgɔ bi saba ni saba min ka kan ni dugukolo ye n'o bɔra la nin mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɔfɛ tuguni min bɛ ka kan ni dugukolo ye parce que olu ye baara kɛ olu mɔgɔ bi saba ni saba de tora jardin kɔnɔ mais fan dɔw wulila k'olu ye mɔgɔ bi naani duuru ye o mɔgɔ bi naani duuru min fɔra ko mɔgɔ bi naani duuru de bɛ jardin kɔnɔ o ye fan dɔ mɔgɔ ye mais minnu yɛrɛ tun tora jardin kɔnɔ fo ka taa don min jardin baara bɛna kɛ nin o mɔgɔ ninnu de sɔrɔla k'a to jardin kɔnɔ tɔ ninnu bɛɛ taara k'u to yen dɔw ye jardin bila ka ca ni san tan ye dɔw ye jardin bila ka ca ni san mugan mais dɔw fana tanyana musoman y'a jugé ko bon komi mɔgɔ dɔw tanyana mɔgɔ dɔw fana tun tɛ jardin kɔnɔ u jardin bila pewu u k'a lajɛ ka se ka fɛn dɔ kɔni k'olu ye player bɛ ka kuma mɛn olu k'a lajɛ u ka se ka fɛn dɔ kɛ o muso ninnu minnu jardin bila a mɛnna hali n'u bɛ tɔn kɔnɔ mais a ka kan bi u ka se ka fɛn dɔ d'u ma parce que u y'a ye olu tun delila k'u bolonɔ bila baara la donc hakilina na olu kan ka se ka kɛ muso bɛ jateminɛ kɛ tuguni ko mɔgɔ bi saba ni saba min bɛ yen olu ka jateminɛ mɔgɔ tan duuru bɛ yen o mɔgɔ tan duuru min bɛ jardin kɔnɔ o mɔgɔ tan ni duuru de tora jardin kɔnɔ fo ka na jardin baara daminɛ n'a fɔ don min ko bɛna morcellement kɛ mɔgɔ minnu tora kɔnɔ musokɔrɔba minnu tora jardin kɔnɔ depuis don min fo ka na bila bila depuis yɔrɔ bɛ yiri la saw y'u cin bunteniw y'u cin fɛn bɛɛ kɛr'u la yen mɔgɔ tan duuru min tun bɛ yen o mɔgɔ tan duuru fɔlɔ u ko olu de ka kan ni olu de priorité ye jardin kɔnɔ olu minnu priorité ye jardin kɔnɔ donc ko ka lo fila ni kilan kilan d'olu ma les 15 premières femmes ko ka lo fila ni kilan kilan d'olu ma maintenant a bɛ to mɔgɔ tan ni seegin ka dafa bi saba ni saba la o mɔgɔ bi saba ni saba komi o tan ni seegin nin olu tɛ na pewu olu yɛrɛ tɛ jardin kɔnɔ pewu olu denw bɛ yen u mɔdenw bɛ yen mɛ u delila ka baara kɛ jardin kɔnɔ u denw delila ka baara kɛ jardin kɔnɔ u baw delila ka baara kɛ jardin kɔnɔ mɛ an tɛ se k'u bololankolon bila ten i cɔ an k'olu fana lajɛ an ka demi demi d'u ma donc u y'o min fɔ baara kɛra ten de comme il le faut maintenant olu tun bɛ min ɲini o de ye nin ye a tɔ ye min ye olu ka ko to ye parce que mɔgɔ minnu y'u ka wari di ka nafolo don ka masini don yɔrɔ la ka se ka aménagement ni fɛnw bɛɛ kɛ olu de ka financement don donc wari kan ka yɔrɔ kan ka segin olu de ma parce que sɛbɛnfuraw b'a la minnu kɛlen don ka nin ko bɛɛ fɛrɛ o sɛbɛn de b'a la min kɛ ka nin ko bɛɛ kɛ n'o ye acte notarié ye n'olu de taara a signer ka na di ne ma Donc, ne y'o, o, o dɔrɔn de suivre. N y'o de suivre, k'o de appliquer mm. terrain kan. K'o de fana d'u ma. Bila a ka kan i ka min kɛ i b'a dɔn i ka se olu yɛrɛ ma. Les deux parties. Mm-hmm. Minnu ye baara in kɛ mm-hmm. ka di an ka kɛ mm-hmm. minnu ko k'olu ma jɛn ni baara kɛli ye i ka se nin fila bɛɛ ma ka se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ parce que a bɛ ka fɔ cogo y'a fɔ cogo bi ko mɛri yɛrɛ bi wɔɔrɔ duuru ta mɛri y'a kɛ tan mɛri m'a ta dɛ baara fɔra mɛri cogo mɛri y'o de kɛ olu ka kan ni min o de d'u ma maintenant a tɔ taara yɔrɔ min o kɔni t'olu ka ko ye ah, ne ko k'e bɛ ko wɛrɛ kɛ o tɛna kɛ sariya sɔsɔ ye yala donc ne ye min kɛ dɔrɔn u ye n bila baara min na nin ne y'o baara de kɛ ne ma bɔ o kɔnɔ pewu mɛ eh, pleya mɛ baara tiɲɛna bi a kɛra mɛri ka problème ye n y'a jira k'a fɔ ko bɔn n ko vraiment nin bɛɛ ye ne nin bɛɛ ye ne somɔgɔ ye musoba ninnu ye ne somɔgɔ ye minnu bɛ kuma na olu bɛɛ y'an somɔgɔ ye olu bɛɛ y'an baw ye an kɔrɔmusow don
a kan ka dilan cogo min ne ko n b'o sira de bɔ sisan n'i y'a jira k'a fɔ komi aw y'a jira k'a fɔ aw minnu tun b'a kɔnɔ aw dɔw bɛ yen n'aw tɔgɔ ma wele a kɔnɔ aw ka jate la mɔgɔ bi naani duuru de kan ka sɛbɛn n'o b'aw ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ mɛ aw ka maakɔrɔbaw nana ni bi saba ni saba ye mɛ aw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu tɔɲɔna fɛn in kɔnɔ aw dun ye maa bi naani duuru ye mɛ maa bi saba ni saba de jatera maa min b'a jɛ sisan ninnu o bɛ taa maa tan ni wolonwula ɲɔgɔn na sinon maa tan maa tan ni fila bi saba ni saba ka fara maa tan ni wolonwula bi saba ni saba ka fara tan ni wolonwula kan n hakili la o ye bi naani duuru ye donc o bi naani duuru nin olu bɛ jatela n'o de kɔnɔ ne ko n ko sisan c'est très simple tilani kɛra ka ban mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'u ta feere minnu tilani kɛra maa caman bɛ yen u y'u ta feere minnu tun man kan na u y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn ni baara kɛlen ye olu b'a fɛ olu niyɔrɔ ka d'u ma ou bien terrain nin min bɛ yen ni a ka segin a nɔ la jardin de tun don bɔn ne y'a jira u la n ko min ka ɲi sisan n y'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye déjà que bɛɛ da donna kuma na ne bɛ min fɛ u ka na an k'an sigi an k'a lajɛ u bɛ se ka compenser cogo di o compensation ye jumɛn ye mairie y'a jira k'a fɔ ko bon komi ko kɛra tan an bɛna lajɛ minnu k'u ye demi sɔrɔ n'a ma bɛn u ma nin an bɛna a lajɛ ka terrain kelen ɲini u ye an ka titre kɔnɔ mairie titre kɔnɔ an ka don nataw la an bɛ terrain kelen ɲini u ye yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Tayikiri an bɛ terrain kelen wɛrɛ ɲini yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Seware sira yɛrɛ bɛ ka ko 72 hectares kelen bɛ d'u ma yen ka kelen d'u ma yan ka fara u ka demi kan a bɛ olu fana ta bɛ kɛ fila ni tilan ye i n'a fɔ dɔw ta kɛra fila ni tilan cogo min donc pour que mankan ka ban mais hali bi dɔw ma faamu mm. olu ɲɛ b'a la dɔrɔn maire y'a kɛ tan maire y'a kɛ tan mais bile k'a f'i ye dɔrɔn
bon an tɛ don o la o olu kuma ninnu an tɛ don an min fɔ dɔrɔn ne b'a fɔ an balakaw ye dɔrɔn de mm-hmm. an ye hakilila minnu bɔ dɔrɔn ni ko kɛra tan ka ban jalaki bi bin maire de kan mm-hmm. e de ye autorité fɔlɔ ye donc mɔgɔ minnu bi ko wɛrɛ la i tɛ don o la dɛ e b'a ɲini a ka ɲɛ cogo di n'i kɛra jama ɲɛmaa ye déjà tu es obligé maintenant de t'y conformer ka se ka mɔgɔw lafaamuya dugu basigi bɛ na cogo cogo n'i ɲɛmaa ye i b'o de lajɛ minnu bɛ ko kɔrɔ minnu b'a ɲɛfɛ minnu b'a kɔfɛ sanw minnu b'a fɛ ka ɲɛ minnu t'a fɛ ka ɲɛ i tɛ don o la i bɛ don dɔrɔn baara bɛ se ka nɔgɔya cogo di parce que nin bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen ye nin bɛɛ ye duguden mɔgɔ kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ i bɛna sɔrɔ u furula ka bɔ du dɔ de kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ du dɔ kɔnɔ furu de y'u bɔ ka du kɔnɔ bari o ye n'a fɔra olu bɛna kɛlɛ dugukolo kama e sigilen bɛ fɛɛrɛ b'i bolo n'a kɛla an b'o fɛɛrɛ de kɛ dɔrɔn olu ka se ka sɔn o ma an ka se ka olu baara an b'an profiter k'an ka autoritéw bɛɛ fo parce que kuma yɔrɔ janyana kosɛbɛ i ka nin kuma in bi cogo min i bi ka nin min fɔ n'o ye musow ka yɔrɔ nin kuma sera préfet fɛ yen a sera gouverneur fɛ yen a sera fo ministre fɛ yen nin kuma kelen fo Bamakɔ yan mais an y'a ɲini toujours bɛn bɛ se ka ɲɛ cogo min an y'a ɲini cogo cogo a bɛ se ka ɲɛ cogo min pour que olu bɛ min ɲini laɲini min fɔra nin a ka se ka sabati mais a ka sabati ni mairie ka charge ye sisan an b'o ta u ka o minɛ donc an b'o baaraw de kɔnɔ hali bi an ye mɔgɔw bila baara la terrain kan déjà u ka se ka olu baara ninnu kɛ ka se ka fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ min i bɛ ka min fɔ n'o ye musow ka yɔrɔ nin n'i ko ko e yɛrɛ ko ko lot bi naani wa lot bi wɔɔrɔ ni duuru donc o de y'o o yɔrɔ kibaruya i bɔra ka yɔrɔ wɛrɛ fɔ i ko 72 hectares

ka se ka commission dɔ sigi min bɛ se ka yɔrɔ ninnu tilen n'an b'a fɔ o ma ko réhabilitation mm. donc i bɛna sɔrɔ yɔrɔ dɔw diden bɛ ɲɔgɔn mais carréw bɔlen tɛ mm. mɔgɔ nɔrɔ ɲɔgɔn na siraw tɛ yen sirafaraw tɛ yen mm. c'est pas viabilisé donc an ye demande ci o la euh, préfet fɛ yen a ye commission sigi sen kan n'o ɲɛmaa tun ye an ka maire chargé de l'urbanisme et du cadre de vie isa bela sise n'o tun y'o ɲɛmaa ye donc ka fara euh, kasum babɛri gede kan o fana ye maire adjoint ye olu de ye commission ɲɛmaaw ye ka se ka baara ani service tɔw bɛɛ ka se ka baara mɔgɔw sigi minnu b'a kɛ pour que an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour ka se ka mɔgɔw recaser ka ɲɛ mɔgɔw ka se ka sigi yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o baaraw de kɛra tayikiri yɔrɔ ninnu na donc o baara yɛrɛ musaka bɛɛ taara bɛn fo miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru ni kɔ ma mairie kan ka min sara pour que yɔrɔ bɛ se ka labɛn cogo min domaine ye donc an bɛ ka wari sara dɔɔni pour que olu baaraw bɛ se mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ forotigi minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu bɛɛ purger an y'olu baara ninnu bɛɛ boloda ka se ka ninnu baara ninnu kɛ bon bi bi in na an bɛ yɔrɔ min sisan o baara yɛrɛ bɛ sen na ka ban baara nɔgɔyara fo mɔgɔ minnu ka papiye bɛ ka bɔ ka d'u ma u ka pɛrɛmiw n'u ka CUHw bɛ ka bɔ ka d'u ma ka se ka u bila u ka droit la u ka se ka papiye ɲɛnama sɔrɔ ka don o yɔrɔ ninnu na i bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ tɔ ko 72 hectares o sevare sira in de o 72 nin bɛnkan dɔ de don o bɛnkan nin an ni an ni forotigiw comité de gestion coordination olu de farala ɲɔgɔn kan ni ofisi an n'olu de fara ɲɔgɔn san saba ɲɔgɔn b'a baara la bɛnkan sɔrɔla an n'olu cɛ an ye bɛnkan sɛbɛn dɔw kɛ min b'a kɛ soixante douze hectares bi di commune ma parce que an ye mɔti bi yɔrɔ min bi yɔrɔ ko bi mɔgɔ la kosɛbɛ wa mɔgɔ dɔw sigilen bɛ mɔgɔ dɔw ka yɔrɔw kan yen olu kan ka recaser donc o recasement ninnu tɛ se ka sɔrɔ n'o yɔrɔ dɔ bɛ ko bas-fond o recasement tɛ se ka sɔrɔ cogo si la bi bi na n'i ma yɔrɔ dɔ ɲini ka se ka mɔgɔ dɔw recaser ka se ka mɔgɔ dɔw ka bɔ mɔgɔ ka yɔrɔ kan donc an ye ɲinini kɛ ka ɲɛsin o ma filanan tun ye mun ye hakilina min y'an bila soixante douze hectares ɲini na hakilina filanan ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ yen demande ba de bɛ mairie kɔnɔ minnu b'a ɲini ka yɔrɔ sɔrɔ u ma sɔrɔ o mana bɔ yen sabanan ye jumɛn ye hakilina bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen tɛrɛn layidu tar'u ye k'a fɔ tɛrɛn b'u bolo o papiye b'u bolo mais yɔrɔ t'u bolo

Player nin de ye dugukolo kuma ye min ye eh, mɔpti komini kɔnɔna ye min bɛ minnu ko bɛ sen na eh, monsieur le maire an n'a bi baro la hali bi an y'o de fɔ an ti chance sɔrɔ kuma bɛɛ ka maire sɔrɔ an bolo kɔrɔ k'a sababu kɛ k'a ye baara caman kɛ nka politiki ko n'a siraw kan ko wɛrɛw bɛ yen n'olu bɛ ji jukɔrɔ o kumaw bɛ fɔ an b'a kumaw mɛn n'an y'a kuma mɛn n'an sera mɛri yɛrɛ ma ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye n'ale ye ɲɛfɔli min kɛ hakili la bi an caman bɛ yen n'an bɛ faamuyali sɔrɔ a la ɔ monsieur le maire an ma bɔ dugukolo ko kɔnɔ kosɛbɛ parce que an ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ moti kumanin dɔ fana b'o nɔfɛ yɔrɔ dɔ ATT kun y'a layidu k'a b'a fɛ ka kɛ ye a mɛnna dɔɔnin donc an y'a mɛn k'a fɔ ko a yɔrɔ ninnu feereli ko bɛ senna ou bien a bɛ fɛ ka feere ou bien a feerela wa ou bien jumɛn dɔw fana bɛ to ka segin ni kuma ninnu kan u bɛ to ka tila ka segin a kan ko bɛ cogo jumɛn yala e b'a ko kalama effectivement merci playa euh, an b'a ko kalama euh, yɔrɔ tɔgɔ ko pake danawal
i b'a kalama att ka mandat kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka euh, baara boloda mopti ka se ka parce que mopti commerce de a ye degun dɔw ye mopti a y'a dɔn commerce sira fɛ k'a dɔn ko pour que n ka se ka lafiya mopti ka lafiya mopti mago bɛ magasinw na ka se k'a jɔ pour que commerce bɛ lafiya o kɔnɔna de marché dɔ bɛ ko marché hidji a y'o ci k'o jɔ n'o tun n'o tun tɔgɔ ko masinkaje mais bi o tɔgɔ ko marché hidji o kɔnɔna na tuguni ani partenaire min tun bɛnn'o kan o kɔfɛ partenaire kelen a ye yɔrɔ wɛrɛ d'a ma n'o ye pake danawal ye k'o fana k'o bɛɛ kɛ magasin o magasin jɔli tun bɛ taa fo magasin kɛmɛ naani kɛmɛ duuru ɲɔgɔn na n'o bɛ taa jɔ fo miliyari naani miliyari duuru ɲɔgɔn na ni att tun y'o hakilinaw ta k'a fɔ k'a b'olu baara ninnu kɛ bon ala kɛ ale kɔni ka mandat banna a ma se ka kɛ o kɔnɔna na tuguni a tun y'a di min ma ko sayidi o ye libanais dɔ ye o min tun kan ka baara in kɛ o fana ma se k'a kɛ tugun parce que crise nana bonya mopti a y'a ye nafasɔrɔ siraba tɛna k'a la n'a y'a ka wari don na a tɛna fɛn sɔrɔ bon mieux vaut a ka nin to yen siɲɛ kelen donc an ye hakilina lajɛ an ko komi président att ala ka hinɛ na mopti ka den don mopti ka den don a ye projet dɔw laɲini kɛ a mɛnna k'a b'a boloda mopti commune kɔnɔ n'o ye suguko ye est-ce que an fana tɛ taa o laɲini kelen sira kan ka se k'o laɲini ci eh, faso ma n'u bɛ se k'an dɛmɛ n'a ye cogo min an ka se ka baara kɛ o de la an ye demande kɛ ka ɲɛsin domaine ma a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka yɔrɔ in di mairie ma projet min fɔra n'o ye équipement marchand ye n'an yɛrɛ bɛ se ka équipement marchand kɛ yen nɔ cogo min an ni en partenariat avec d'autres opérateurs économiques donc o hakilina de nana an na an ye demande kɛ k'a bila ka taa urbanisme ni domaine ni fɛnw na olu ka avis di k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ donc mais min ye baara in kɛlen donc sariya dɔw b'a kɔnɔ f'i k'olu bɛɛ baara boloda n'o ye wariw sarali ni fɛnw ye ala kɛ an sera ka olu bɛɛ bɔ a sira ma engagement min kan an y'o ta ka se ka titre sɔrɔ mairie tɔgɔ la donc bi bi in na pake danawal yɔrɔ in a bɛ mopti commune urbaine de tɔgɔ la maintenant comme a bɛ mopti commune urbaine tɔgɔ la an ko bon maintenant est ce que nin fanga bɛ mairie la wa fɛn min don a bɛ i n'a fɔ kɔ de don a bɛ geren de mairie kelen bɛ se wa o la an sera chambre de commerce mɔgɔ ma la chambre de commerce d'industrie du mali délégation de mopti an ser'olu ma o président ye basore ture n'u ka membre an ser'u ma ka ɲɛfɔ n ko bon ko projet b'an bolo n'o ye équipement marchand ye pagué danawal kɔnɔ aw de ye commerçant ka ɲɛmaa ye a ka kan bi an n'aw ka lajɛ an bɛ se ka kɛ cogo parce que an kɔni fanga bɛrɛ t'an na bi ka fɔ min kɛ maintenant an n'aw bɛ se ka taa partenariat la cogo di o de kɔni an hakilina bɔ ka bin o hakilina bɔ ka bin ne an y'a jateminɛ kɛ bon hali n'an t'a bɛɛ d'u ma an bɛ yɔrɔ dɔ d'u ma ka fankelen d'u ma olu k'o baara fankelen tɔ o la an k'a lajɛ commerçant tɔw bɛ se k'a sɔrɔ ni sira jumɛn ka condition jumɛn bila ka se k'a sɔrɔ o la ni chambre jɛra ka se ka projet dɔ monter n'olu bɛ fɛ ka magasin dɔ jɔ kɛmɛ fila ni dɔɔni olu fɛ k'o jɔ yɔrɔ in na donc an y'o an ni an ye conseil wele olu ye bɛnkan dɔw sɛbɛn n'o ye délibération ye ka session k'a kan k'a jira k'a fɔ k'u jɛra n'a baara kɛlen mm. an sɔrɔla ka fankelen di chambre de commerce ma mm. olu ka se ka yɔrɔ in kɛ magasinw ye mm. ka se k'a jɔ maintenant min yɔrɔ tɔ ye n y'a fɔ cogo min yɔrɔ nin ye équipement marchand de ye commercial de don commerçant wɛrɛw bɛ se k'a ɲini ka se ka a kɛ commerce sira fɛ ni maa min fɛ ka commerce sira de kɛ n'a ye dɔrɔn i bɛ se k'a ɲini mais siraw b'a la i bɛ se k'a ɲini ni sira minnu ye demande ka se ka jateminɛ ka cahier de charge lafa ka se ka bɛnkan sɛbɛn kɛ min b'a jira k'a fɔ i bɛ se ka yɔrɔ in sɔrɔ n'olu kɛra bɛɛ yɔrɔ bɛ se ka lajɛ ka se ka yɔrɔ nin d'i ma donc o hakilinaw de bɛ yen min ye pagué danawal ko ye sinon pagué danawal nin ma spéculer yɔrɔ min don mairie ta don ça fait partie du département de la commune de mopti ne fɛn ko an ma yamaruya sɛbɛn sɔrɔ a la fɔlɔ non yamaruya sɛbɛn sɔrɔ titre yɛrɛ créé an ka titre propriété yɛrɛ b'an bolo min ye ale ale pagué danawal nin ye donc an y'a mɛn kumaw na ko yɔrɔ in n'a jɔra dɔrɔn mopti bɛ wuli ji bɛ mopti wuli o tuma ne ko ko o la ne ko ko mɔgɔw ma ko tuma min ATT tun ka b'a jɔ o tuma o y'a sɔrɔ mopti mopti ji tun tɛ mopti wuli wa donc ne hakili la baara min don baara minnu don fɛn dɔw b'a kɔnɔ minnu préparé don ka bila parce que projet dɔ b'an bolo ko mopti jɛlen o projet fana b'a kɔnɔ k'a fɔ ko ka se ka ji kɔnɔna yɛrɛ caman ka draguer ka se ka bɔgɔ bɔ pour que ji bɛ se ka mopti ji bɛ nɔgɔ bɛ na ka se ka tɛmɛ cogo min olu baara bɛɛ bɛ sen na pour que ka se k'olu baara ninnu kɛ quoi donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn population ma u k'u rassurer k'a fɔ ko baara in tɛ se ka kɛ norme dɔw bɛ yen n'o ma respecter depuis a baara daminɛ tuma mɔgɔ fɔlɔ minnu tun bɛna kɛ ingénieur minnu kan ka kɛ olu mɔgɔ dɔw wele don déjà ka se ka lajɛ baara bɛ kɛ cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ fiɲɛ ye dugu yɛrɛ ma parce que a tun kan ka jɔ déjà depuis ATT bɛ yen mais bi ne hakili la n'o tun ale tɛ yen bon n'ale tun bɛ yen n'a tun ka b'a jɔ est ce que nin kuma in bɛ fɔ wa ne hakili la an kana taa ni kuma ye ten an k'a kɛ mopti ko ye an ka se ka lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min pour le bonheur des commerçants et de l'ensemble de la population de Mopti. A mana kɛ cogo o cogo yɔrɔ bɛ di mɔgɔ minnu ma a bɛɛ mɔpti ka denw ye mhm. wa mɔpti ka denw de b'a nafa sɔrɔ ayiwa monsieur le maire an ye faamuyali ba sɔrɔ la an y'o de fɔ an ti an ka mɛri sɔrɔ an bolo n'o y'an ka moti mɛriba ye n'an k'a ma ko Isa Kansaye a tɛ sɔrɔ don bɛɛ ala sɔnna n'an y'a sɔrɔ kɔni an bolokɔrɔ ɲininkali dɔw bɛ yen an b'olu k'a la jango a ka se ka faranfasiya d'an ma ɔ monsieur le maire an ye kibaruya dɔ fana mɛn an ninnu de bɛ sen na kuma bɛ ka fɔ ko sewari sugu ko o bɛna feere ko wala o feerela a ko bɛ cogo di tiɲɛ don wa
merci eh, Plea eh, an bɛ aw fo hali bi eh, eh, sewari sugu ka feere cogo di parce que n'i ko sugu sugu bɛ feere sugu sugu ye commune de ta ye o mm -hmm.
Ɔ dɔw ko ko ɛɛ ko sewari sugu bɛna feere ou bien a feerela parce que bɛɛ b'i ta fɔ a la an b'a fɛ k'a ɲɛ de dɔn. Ɛɛ Plea baara min don a mɛnna depuis a bɛ a ka ca ni san mugan ɲɔgɔn ye quoi mɔgɔ dɔw wulila k'u bɛ sugu yɔrɔ dɔw san o yɔrɔ ninnu ko yɔrɔ dɔ bɛ yen direction régionale de la santé ka yɔrɔ de don o bɛ sugu yɛrɛ kɔnɔ quoi bon opérateur dɔw wulila k'u b'a san o sanni kuma na mɔgɔ ka kuma ni ni sanni ko kuma fɔra ni sugu kɔni fɔra dɔrɔn i bɛ maire i bɛ mairie de ye quoi ou bien maire quoi donc o sanni kuma na olu ɲɛ bɛ maire de la sisan k'o sanni kan ka kɛ quoi mais ne bɛ min f'i ye ne ye renseignement min sɔrɔ yɔrɔ la k'a f'i dɔrɔn k'i rassurer dɔrɔn ka motikaw fana rassurer k'a fɔ ko yɔrɔ in sugu sewari sugu ne y'a mɛn réseau kan o don na ko sugu feerelen don ni sugu sugu tɛ se ka feere ne ma sugu feeretɔ ye mɔgɔ ma ni sugu bɛ feere a bɛ feere mairie de ma quoi ni sugu bɛ feere a kan ka céder commune de ma commune b'a bila a la disposition des commerçants a ti feere particulier ma particulier ma et puis mairie tɛ se ka sugu feere et puis eh, i bɛ yɔrɔ feere yɔrɔ min ta ye yɔrɔ min b'a kɔnɔ n'o direction de la santé ka cour ye o ti o ti sugu ta ye o ti sugu kɔnɔ o tɛ an ka mara kɔnɔ sewari sugu kɔnɔna o bɛ yen mais yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye direction régionale de la santé ka cour ye o sugu kɛlen bɛ k'o lamini quoi a bɛ sugu camancɛ la sisan bi donc o feereli ko kuma o de bɛ ka fɔ hali o feereli an t'o kalama comme a tɛ sewari sugu kɔnɔna o feereli papiye ma se an ma renseignement min b'an bolo a kan fana a papiye tɛ domaine yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye sugu san renseignement sur n bɛ ka ko min f'i ye o papier tɛ domaine na bi k'a fɔ ko min b'a jira k'a fɔ ko direction régionale de la santé cour nin feerela mɔgɔ dɔ ma kuma tɛ sewari sugu kɔnɔ ma donc ka moptikaw rassurer dɔrɔn k'a fɔ u ye dɔrɔn sewari sugu ma feere wa a tɛ se ka feere mais ni mɔgɔw tɛ taa information na don o don bɛɛ bɛ fɛn dɔ fɔ min ni i t'a si dɔn quoi donc dɔ bɛ wuli dɔrɔn a bɛ kuma dɔ fɔ ten mɔgɔw b'a ta ka tɛmɛ n'a ye an ka kuma man ca donc bɛɛ b'a a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ ten k'a sɔrɔ a ma kuma parce que eh, n'i ti kuma fɛn bɛ fɔ ka taa a bɛ fɔ ka taa a bɛ nɔrɔ i la k'a fɔ tiɲɛ don donc o fana gɛlɛya dɔw bɛ an ka baara in kɔnɔna na donc mɔgɔw b'a ye n'o sira ye k'a fɔ ko aa ni a ma fɔ i n'a sɔrɔ ale tiɲɛ de don quoi donc hali bi c'est pour vous rassurer une fois de plus n bɛ to k'aw rassurer k'a fɔ ko sugu feere kuma an tɛ fɛn kalama o la ni preuve mɔgɔ min bolo k'a fɔ ko sugu feerelen don wa feerelen bɛ mɔgɔ min ma u ka na n'o preuve ye n'a sɔrɔ mairie sen b'o feereli fana na u ka na n'o fana preuve ye donc ne hakili la olu ɲɔgɔnw ka ɲi kosɛbɛ an mɛ an bɛ min ɲini mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni na dɔrɔn na mairie la la porte est grandement ouverte ne yɛrɛ tɛ jigin fo 20 heures donc a ka kan n'i bɛ fɛn min ɲini parce que fɛn dɔw bɛ yen a bɛ na ni fitinɛ jamana kɔnɔ a bɛ na fitinɛ dugu la ka na mɔgɔw fitinɛ k'u bila ko la ko min tɛ min man ɲi dugu yɛrɛ ma min bɛna kɛ tiɲɛni ye quoi donc fɛn fɔ i bɛ min faamu fɛn fɔ i bɛ min dɔn wa taa ɲini k'a dɔn min don yani ka wuli ka réseau minɛ ka kuma jugu dɔw fɔ donc an bɛ o yɔrɔnin fana fɔ mɔgɔ mɔgɔw ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ pour que donner la bonne information c'est important
ayiwa monsieur le maire waati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ taara ɔ mopti commune an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman kan ka k'a kɔnɔ hali bi e de ye maire ye ɔ n'a fɔra ko laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'i yɛrɛ dusu la i b'a fɛ ka min k'i ka commune ka don i b'a fɛ ka min kɛ walasa mopti ka denw bɛ lafiya e mago bɛ jumɛn la bi concrètement k'a kɛ mopti ka denw ye n'i ma se k'a kɛ fɔlɔ bi bi in na ne mago bɛ min na bi bi in na o ye basigi ye basigi bɛ a bɛɛ ɲɛ a bɛɛ bɛ na basigi kɔfɛ de hakilina o hakilina b'an na tant que basigi ma na mopti région na an ti an bɛ fɛn o fɛn ɲini hakilina o hakilina ɲini a tɛ sɔrɔ parce que dunkafa tɛ yen sɔrɔ dɛsɛra mɔgɔ caman bolila mɔgɔ fana kɛlen bɛ ka dugu fa taayɔrɔ tɛ mɔgɔ si la donc n'i y'o ye dɔrɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka sini n b'a kɛ cogo di sini fana bɛ cogo di an b'an profiter dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn hali bi e ko ma kuma daminɛ ne ko jadisi ni groupe armé jadisi tɛ koyi u bɛ an olu n'an bɛɛ kelen jadisi tɛ monsieur jadisi tɛ dɛ jadisi tɛ parce que mɔgɔ minnu don dugudenw don an bɛɛ ye sigida kelen mɔgɔ ye an bɛɛ bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ tile ɲɔgɔn kan sufɛ olu de ye jadisi ye o bɛ groupe donc ne t'o kɛ jadisi ye o est ce que marifa ye solution ye sisan ne b'a fɔ ayi an ka ɲini an ka segin an ka kuma an ka segin an ka kuma an ni o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ye marifa ta ninnu maliyɛn de don dɛ donc ni maliyɛnw don u bɛ du dɔ de kɔnɔ dɛ u bɛ sigida dɔ de kɔnɔ dɛ donc an k'u wele an n'u ka sigi a ka ca ala fɛ an b'a ɲɛ sɔrɔ mais eh, depuis 2012 la fo sisan a tɛ ka ɲɛnabɔ marifaw de bɛ ka bɛɛ ɲɛnabɔ marifa a bɛɛ marifa wa jamana min b'an ka jamana kɔnɔ yan bɛɛ ka ca ni erɔpu bɛɛ bɛ yan faransi bɛɛ bɛ yan mais a ma ɲɛnabɔ marifaw bɛɛ b'u bolo dronew b'u bolo fɛn bɛɛ b'a la mais don o don mɔgɔ fagata de ka ca ne ka solution ye sigikafɔ de ye ne ka solution ye sigikafɔ de ye an ka segin ka kuma an ka maakɔrɔbaw bila an ka mɔgɔkɔrɔw bila u bɛ deli ka baara kɛ cogo min u k'olu don kuma na olu ka bɛn ni kelenya sama ka se sigidaw kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ t'a tribunal la i bɛna sigi bulon kɔnɔ de u bi aw ɲɔgɔn sigi faamuya bɛ ɲini ka di bɛɛ bɛ tiɲɛ bɛ di jalaki bɛ di bɛɛ bɛ t'i ka mago la mais tant que an ma segin kɔrɔlen ma k'a fɔ marifa dɔrɔn mais mɔgɔ minnu bɛ ka sa maliyɛnw de don sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa maliyɛnw de don sɔrɔdasi bɛ se ka duguden wɛrɛ mɔgɔw de jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ka sa mali kɔnɔ k'u ka mali défendre alors que jɔnni kan k'o fɔ maliyɛnw de kan k'olu fana faga minnu bɛ ka fagali kɛ nin maliyɛnw don minnu bɛ ka faga nin maliyɛnw don dugu minnu ka jeni don mali duguw de don dugudenw minnu bɛ ka sa nin maliyɛnw de don n b'a mɛn kuma mɛnnaw da ko dugu mɔgɔ joli ma sa n b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ ko an ye mɔgɔ joli faga ye o de ka ɲi dugu joli ma jeni ala ye mɔgɔ dugu joli kisi saya ma an b'o kɔrɔ k'a fɔ an ye mɔgɔ joli faga parce que an bɛna taa mɔgɔ minnu faga ninnu i bɛna dɔn a bɛɛ maliyɛn a bɛɛ maliyɛn mun na parce que mɔgɔ minnu nana ka na far'u kan ninnu u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw de y'olu fana wele ka na hali ni dunanw don mais a maliyɛnw ka ca n'a dunanw ye bi bɛɛ bi kan k'i ɲɛsin centre de ma mɔgɔ ɲinɛna nord kɔ wa kɛlɛ min ka kɛ nin i y'a jate i b'a fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ kɛlɛ la fulaw ni dɔgɔnɔw tɛ kɛlɛ la ne yɛrɛ muso ye ne yɛrɛ muso ye fula de ye donc fula i b'a dɔn kɔni an kɔni ni fulako kuma tɛ se ka kɛlɛ kɛ donc k'a fɔ dɔrɔn an bɛ min ɲini bɛn ka na sigida kɔnɔ pour que an bɛ se ka développement amorcer cogo min tiɲɛ don autorités bɛ baara la an b'a profiter an b'an ka gouverneur fo le colonel major abbas dembélé an b'an ka préfet fo an b'an ka conseillers bɛɛ fo bɛɛ bɛ baara la parce que démarche minnu bɛ sen na sisan an bɛ se ka hakili bɔ k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma don nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bɛn sabati mɔpiti région bɛɛ kɔnɔ mais a tɛ taa sigi ka fɔ kɔ hali n'an ye marifa ta an bɛ tila k'an sigi donc an ka jate la an k'an sigi fɔlɔ yanni an ka marifa ta kɔ donc je pense que hakilina bɛ ne kɔnɔna min ye an bɛ belebele min bɛ yen bi min bɛ se ka kɛ sababu ye bi ka se ka an bɛɛ lafiya bi Bila mɛri caman sara dɛ mɛri caman de bɔnɛna a ni na nin ko in na wa bi mina min fɛ yen mɛri min bɛ mɔpiti n'i mɛri ta kɛmɛ bi wolonwula bɛ mɔpiti de u bɛɛ daga kɛra mɔpiti u ye luwansew ni fɛnw ta ye u bɛɛ bolila ka bɔ kɛlɛ bolo ka n'u sigi mɔpiti bi an bɛ laɲini min ye olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la population minnu nana olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la commerçant minnu nana olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la transporteurs ka se ka taa ka segin kɛ a ka ca a la fɛn min bɛ ɲini a bɛ sabati investisseurs ka rassurer k'a fɔ ko basigi nana donc n'an y'o sɔrɔ bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ko belebeleba kɛra donc min ye développement ye sisan o bɛ sɔrɔ ka na voilà monsieur le maire kuma kuncɛ kuma i bɛ se ka min fɔ moptikaw ye parce que e an bɛ se k'a fɔ i ye homme politique ye donc anw yɛrɛ ka tv ye lac débo tv ye lac débo tv ale ye mopti de ye a ko bɛɛ bɛ daminɛ mopti donc dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin moptikaw ma i ka komini mɔgɔw ma ani maliyɛnw ma bisimila eh, d'abord eh, ple an bɛ lac débo tv mɔgɔ bɛɛ fo eh, mɔgɔ min bɛ ka lac débo tv lajɛ an b'o fana bɛɛ fo an b'aw yɛrɛ fo aw ka baara la eh, d'abord ka occasion d'an ma an yɛrɛ fɔlɔ autorité communale an ka se ka an ka cikan sama mɔpti ni diɲɛ seleke naani bɛɛ la ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di an b'o foli k'aw ye parce que information bi bi na jamana bɛ yɔrɔ min bi a mago bɛ kunnafoniw na n'aw kɛra sababu ye ka se ka an ka kuma lase an b'o foli k'aw ye o kɔfɛ an bɛ mɔpti an bɛ bɛɛ fo an b'an ka otoritew bɛɛ fo k'a ta an ka guvɛrinɛri la k'a ta an ka perefew la k'a ta an ka mɛriw la mopti region mɛriw bɛɛ ani an ka sous perefew bɛɛ ani mopti conseillers bɛɛ tous les conseillers municipaux et les adjoints an bɛ bɛɛ fo an bɛ jeunesse fo an ka dugutigi n'an ka alimamuw bɛɛ fo ka population bɛɛ fo mais an bɛ dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ye bi jamana in mago bɛ dugawu la jamana in mago bɛ bɛn ni kelenya la jamana in mago bɛ basigi la donc n bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka kɛ jamana basigilen cogo min an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc hali bi o de tun b'an bolo k'a fɔ an filɛlibaa bɛɛ ye sisan donc an bɛ dugawu de kɛ n'hésitez pas mhm. ni don o don kunnafoni bɛ yen an ma min faamu n'o ye mopti taabolo n'o ye mopti komini n'o ye mopti meri ye mhm. n'aw sera an ma n'an bɛ min dɔn a la mhm. an bɛ se ka a fɔ aw ye a ka d'an ye fana aw ka to ka eh, ni min fɔra tuguni aw ka ɲininkaliw sɛgɛsɛgɛ toujours ka se ka confrontation kɛ ka lajɛ tuguni a tun ye nin fɔ ninnu fana ko di ka kumaw lagɛ a ka ca a la fɛ aw bɛ tiɲɛ sɔrɔ quoi an kana to mɔgɔ kelen bolo ma k'a fɔ ko nin de y'a fɔ dɔrɔn mais a ka kan an ka to ka bɛɛ lamɛn ni mɔgɔ bɛ kuma ɲɔgɔn sama dɔrɔn fɛɛrɛ ka sɔrɔ bɛɛ ka se ka i ka kuma fɔ pour que a ka dɔn tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ka se ka a dɔn joona joona o bɛ na ni basigi ye kojugu donc hali bi an b'aw yɛrɛ fo donc kuma min tun bɛ n bolo k'a fɔ o de ye nin ye donc hakɛto bɛ nin kan salamu aleykum je vous remercie
ayiwa an bɛ foli ni tanu ni waleɲumandɔn ka ɲɛsin aja tv lac debo tv filɛbaga bɛɛ ma aw minnu bɛ k'an layɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan bi an tun wulila ka se an ka le maire patriote ma n'o ye isa kansaye isa kansaye hali ni kuma caman bɛ fɔ nka an y'a ye k'a fɔ a ye baaraw kɛ a ye baara minnu kɛ sira caman kan a da sera a kolo kumabaw caman ma k'o ɲɛfɔ an ye ɔ anw yɛrɛ bɛ wuli waati min na ni o ye lac debo tv ye n k'an bɛna baro k'a fɛ a ma da tugu an ye a ye ko bɛɛ nɔgɔya an bolo o baro in fana kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ mɛri min don a kunkolo b'a kan da la a ka hami ye min ye o ye basigi ye a ka hami ye min ye o ye bɛn ye an b'a fana fɔ a ko hakilimaya la ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka baro laban ye an bɛna baro caman kɛ ani monsieur le maire ni ala sɔnna ma an seko fana ye fɛn fɛn ye ka se k'a ka kunnafoniw pase an b'o fana kɛ parce que anw ye lac débo tv an b'aw fo k'aw tanu k'aw waleɲuman dɔn ko aw k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma inshallah